mzanga mnyamatayu mmasule uphula nazo ngozizi ukamupha utumizidwa kuchimene sudzabwerako ndipo ukawonda ngati nyerere adatero mzake wina wa mgulitsiyo uja wanthochi wachiwiri sindikumva kumeneko ndiye kundikanda pa chilonda lekeni ndipha munthu chaka chake ndi chino adakalipa mwini nthochi chaka chake ndi chino ndakuchenjeza kale kuchimene kulibe kugulitsa nthochi ndipo sumaonako ndi asungwana okongola ngati uyu wagwetsa mnyamatayo adatero mgulitsi wachiwiri uja zantchentche wawawa ngati tili kuchimbudzi naye udziwe chimodzi sindimabweza moto iwe ndiwe mwana ufuna kuti ndikadye kuchipatala adakuwa mwini nthochi uja uku akumukankha nzakeyu ndi mphamvu nawo ukali wake unkasefukira ngati kapu yonse kutsiridwa madzi mpaka pakamwa mnyamata kapita ena ukawaputa amagwa nawe bwanawe ndati musiye mnyamatayu Ha? adzakulipira akadzagulitsa fisi wake adatero mgulitsi wachiwiri uja uku akuseka Ndidayang'ana nthochi ndidazigwera zija, ndinati, Ngati malodza anuwa sali kugulidwa, ndiye muwerukire ine, galu, ulendo uno ukagwere kudzala, ndipo ndisakumve. Ukudziwa kuti waononga nthochi yanga? Ndaigula ndi 300 kwacha, adatero mwini nthochi, akundiloza ndi nthochi imodzi yomwe idali m'manja mwake. Ndinamuyang'ana momuderera, ndinati, Ndiye, ukuti ndiye, nthochi imeneyi iyenera kutulutsa 400 kwacha. Ngati lero sinditulutsire chapamwamba chokwana 100 kwacha, uwona chiyani samala kuchifuna kuti nkamwere madzi izo nzakozo chiyani ine lero ndikhale wempha wempha chifukwa cha zogunata zakozo mfune wina umugwenya za ine suzinunkha ngakhale mpang'ono pomwe aa wati chani sudziwa kuti nkakhala ndi ndalama thumba langa limalemera mtima umapepuka adandifunsa uku akundiyang'ana moopseza umadzinamiza tangoganiza iweyo kukhala wopanda ndalama unganene kuti uyima huh? kumowa ungapatsane moni ndi wina aliyense ukhoza kukhala mnyamata wokongola wanzeru koma ngati ulibe ndalama ndiwe wanzeru ndiwe wokongola usandikoke jekete a udaona kuti ndiwe kokana zovala ha ziyambira pa iwe Huh? chiyani Eh, lero wapeza kong'ambira zovala apo ayi ndalama za nthochi zomwe waononga uzimine ine ndine chimangeni mapiko ana asewere nacho ngati anthu sandinjata ndisanduka pheratu hey, hey, umapha anthu ndiwe eti anthu adamuyang'ana mgulitsiyo nkumuseka ndidakhala ngati ndaputa mavu adandiyang'ana mondiopseza ndipo adati kutayirira eti ukuti chiyani iwe mchikumbe olima mtedza utulutsiretu ndalama ndisadakuononge aliyense pano akudziwa kuti nkhope yako ndiyokongola ngati ya mtsikana yemwe wakugwetsa uja nde ineperatu ndifafaniza lero kuchimwine sindimaopako apo tsopano anzake aja adamuuza kuti asagonje mwini nthochi adadetsa suti yanga inu Inu mudziwa amene suti yoyera ngati mkaka imaonekera ikagwiridwagwiridwa ngati malaya otsalira pakaunjika ndidapsa mtima konyasa kuja ndidamuonesa mizero yomwe pa nthawi yotereyi imakhala pa chipumipa iwe ndiye mtembo basi mtembo wodya nthochi sungalize munthu ngati wa mtsikana akupita apo wonanga ine ndikugwira pati adakalipa mgulitsiyo ndikuuziretu ndatopa ndi machimo ndipo nkakutchaya udzaoneka ngati wamukanema poona kuti nkhani imanka ikundiopseraopserabe ndidachetekera nkuonesa kung fu ndi karate ndidaphunzira kwa mgona ndi kuchilinde kulilongwe ndimafuna kuti adziwe kuti enafe ndife akatswiri sindingangowononga ndalama zanga kuonera kanema wa bruce lee ndi anzake popanda pake ngakhale muyitane bud spencer monga mmene muchitira ndi steve kekana mbilia bel ndi oyimba ena otero akhonza kuvomereza kuti maninja ndikhonza kumavinitsa herwe zonse za nkhondo ndimazidziwa kaya ndi judo kaya kugwira mfuti ndimazidziwa iwe ndiwe mwana kwa ine ngakhale wameta ngati mike tyson sindingakuope adakalipa mgulitsiyu akundiyandikira abdul aziz ndani afuna kumputa mavuto abdul aziz mike tyson ine nkadafuna nkadatchula muhammad ali nanga nkhonyazo adapachika nawo owonera nkuti akunena mmawu okulitsa mkangano umenewo ndi owumira usamusiye si m'bale wako iye ali ndi suti iwe ulibe musende kuti nawe ukagule yako zitsiru zizikutisokoneza malonda adatero mawu ndipo woyankhula wake sindidamuone nditamva mawuwa mtima udandiwawa pondiyerekeza ndi munthu wotere mtima wanga udapitirira kutero komabe pakanthawi kochepa ndidazindikira kuti si bwino kukangana ndi munthu wotere ndidaona kuti pamenepa anthu oonerera amalephera kusiyanitsa munthu wopusa ndi wochenjera makamaka ndimazipsera mtima ndekha kuti nthochi yakeyo ndimayilandirira chiyani kuti ndidyere pompo ichi chinandidabwitsa chifukwa pa nthawi yomwe ankandipatsa nthochiyi ndidali nditakhuta mgulitsiyo adandiponyera nkhonya idatsala pang'ono chabe kundimenya kumaso kwanga koma ndidailewa monga amachitira katswiri ilipo adakuwa anthu onera aja mokweza amwalire adatero mnyamata wina yemwe pa nthawiyi amalunjika ku ndewu kuja uyu anali mnyamata yemwe adakolekera chinthu chonga chingwe kukamtengo chimalumikiza timapaketi ting'onoting'ono ta pulastiki M'mapaketiwa mudali tinthu takuda. Mnyamatayu adali ndi tsitsi lamathevule ndipo adavala ndolo pakhutu lakumanja. Ndili mkati modzifunsa ngati woyenera kufayo adali ine, ndidaona kuti anthu oonerera aja amayang'ana ine. Izi zidaonjezera ukali wa mgulitsi wa nthochi uja, maka pomwe mnyamatayo adati, Afe osadwala! Khoswe amwalire! adapitiriza mnyamatayo, uku ndikuganiza kuti amanena ine kuti ndidali khoswe. popeza amati khoswe amwalira koma mnyamatayo atafika pafupi anthu adazindikira kuti mnyamatayo amagulitsa mankhwala ophera makoswe izi zidawonjezera ukali wa mgulitsi uja chifukwa amaganiza kuti mgulitsi wa mankhwalayo amamuchemerera koma pa nthawi yomwe mgulitsi wa nthochi uja ankafuna kundimenya ndi chibakera china padatulukira mnyamata winanso amagulitsa mtedza wokazinga kabudula wake adali ndi chigamba chachikulu pokhalira pa chigambapo adalembapo mawu oti khomo lotulukira pa ngozi ndipo kametedwe kake kadapangitsa kuti mutu wake uoneke ngati buledi mnyamatayu mmene adatulukira anthu adakomoka nkuseka moti anthuwo adayiwala kuti adali kuti

kwasala wa ntambala yokha basi kuti nane ndiombole shula yokwana sikelo ngati iye ikupitapoyo taonani awa agula kale ndipo tili kudya kwa nsako saamwera masi nanu gulani wanu ine yakwe yakwe kulaya kwa mtawuni nyamata osalusa anthu adamuyang'ana msungwana yemwe nachigambayo adamutchula mu nyimbo yakeyi nanenso ndidamuyang'ana mtima wanga udadudumpha kwambiri ndipo ndidazindikira kuti uyu adali mzake wa namasaya uja mnyamatayo anati atangomutchula nkumuloza msungwanayo anthu analeka kuyang'ana kundewo kuja nkumamuyang'ana msungwanayo nkuti akuchokera mbali imeneyi ya msika kenaka wamtedza adayamba kuthawa beseni lake la mtedza linali m'manja mwake mbuyo mwake mumabwera munthu odulitsa ziphaso mmene nachigambayo ankathawa amagunda anthu ena amagunda okhaokha pofuna kumupewa tsopano panali chipwirikiti pamalopo amawo ine ufa wanga walowa mpansi bambo inu akulumimba mwanditayisa mtesa wanga taona uli mbwe kutayikira ponseponse ngondo amawo mpamba mwandipwanyira mulipira basi apo iyayi mundipwanyaso ine kikwe kikwe ambulaje ambulaje mwangoyenda monga ngati msika uno ndi wa ambuyanu bwanji ah. adalira nachigamba mosamvetsa manja ali pamutu pake mmene ankaona mtedza wakewo misonzi imamtuluka anthu anamuseka ndiponso amamukuwa nawo omwe anali asanamuone mnyamatayo poyamba paja anamusonkhanira ogundana amagundana nawo otayitsa nzawo katundu chifukwa chofuna kusokoneza anali pomwepa achilendo obwera kudzaona amachulukirachulukira posakhalitsa chipwirikiticho chinakula apa nane ndinangolowerera mu chipwirikitimo Ndinapulumuka ku ndewu ija. Chamumtima ndimathokoza Nachigamba pondionetsa khomo lotulukira pa ngozi, koma osati ku matenda aja anawayambitsa mzake wa Namasaya. Maondo anga adali chigwidwire ndi dzanzi. Sindinafune kutaya nthawi. Ndinayamba kumufunafuna mtsikanayo. Ndinamuyang'ana mu msika monse koma sadapezeke.